ko a k'a ka se a n'a ka hinɛ a n'a ka masaya kosɔn a k'a k'an ka nabi ɲumanba in barika kosɔn n'o ye muhamadu ye nɛɛma ni kisi b'a ye o barika n'a ka hinɛ an'a ka tiɲɛ kosɔn an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw a ka barika don a la ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi baraka ye o barika n'a hinɛ n'a tiɲɛ k'a ko don an ni bana cɛ k'a k'an se an ka banaw la a ko don an n'an juguw cɛ a k'an jugu an sen kɔrɔfɛ an'an bolo kɔrɔfɛ an ko u fɔlɔ k'i ko min jugu n'ala sɔnna a ma ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛ a fɔ ala ka kalo ni a hɛrɛ a n'a hinɛ a n'a kɛnɛya a n'a saniya a n'a dugaw jaabi a n'a sijanba ala k'a d'an ma ka sunkalo ɲɔgɔn caman yira an bɛɛ lajɛlen na manden solo kunkan don bi an bɛna kuma nafa jumɛn bɛ yen n'an kan k'o ta ka se ka an ka sunkalo fanga sɔrɔ a la kɛnɛya sɔrɔ a la nisɔndiya sɔrɔ a la an kan ka mun ni mun de ta an ka suntigɛ la ani an ka suguri dun waatiw la ka sɔrɔ an ma se coca cola min ma fanta min ma fanta citron fanta orange min ma jus de pomme ninnu minni ma an kan ka mun de ta n'o ye fura ye n'a b'an kɛnɛya wa n'a ka ɲi an ma minni yɛrɛ fana fan fɛ la o ye suntigɛ de ye sunkalo daminɛ an b'a la tile filanan ye bi ye anw fɛ yan a kɛra sunkalo ye a ma kɛ sunkalo ye nin ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ a filɛ nin ye ne bolo n bɛ sun tigɛ n'a ye sanni ka sogo dun n b'a min ni n tilara sogo dun na n b'a min a filɛ filɛ nin ye n bɛna a bɛɛ yira aw la a bɛ dilan cogo i yɛrɛ k'a dilan i ka so a pake filɛ nin ye nin pake min filɛ n b'a dayɛlɛ a furamugu filɛ a kɔnɔ nin ye tɔnkɛ mugu de ye tɔnkɛ dili mugu tɔnkɛ dili mugu nin ye tomi tomi dili mugu de ye tomi dili mugu nin ye gele gele dili mugu nin ye gele gele dili mugu a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen fil'a kan a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen b'a ka so kan olu mugu saba an bɛna baara kɛ n'o de ye k'o de kɛ te ye ka sun tigɛ n'a ye jumɛn bɛ kɛ k'a dafa o filɛ nin ye di di yɛrɛ yɛrɛ de filɛ di nɔnɔ mun ma jeni di yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ diden bɛ filɛri bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn mun ta k'a wɔgɔ k'a kɛ fɛn ye mun ka di ni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye dun t'a la n'o ye di ye tɔgɔ wɛrɛ t'a la ko di o di in de filɛ nin ye merci ɔ ne b'a dilan cafetière mun kɔnɔ o filɛ nin ye a ji fila kɔnɔ nin n b'a ta n bɛ nin kuyɛri fitinin de ta dumuni kɛ kuyɛri n b'o ɲɛ kelen ta tɔnkɛ dili mugu la tɔnkɛ dili mugu n b'a kɛ kafetiyɛri nin kɔnɔ tomi dili mugu o filɛ nin ye tomi dili mugu n b'o ta k'o kɛ tɔnkɛ in kan gele dili mugu gele dili mugu o fana filɛ nin ye n b'o ta n b'o kɛ tɔnkɛ ani tomi in kan n tilala n bɛ n ka kuyɛri nin bila bila o la n bɛ n ka fura minɛ n b'a datugu paseke fura ani saniya de ka kan n b'a bɛɛ lajɛlen datugu a datugulen filɛ n bolo a tɛ bɔn n bɛ sɔrɔ ka ji n bɛ ji k'a kan fo ka taa se nin hakɛ in ma ni ji k'a kan ji bɛna se fo nin hakɛ ma i ɲɛ t'a la ji filɛ nin yɔrɔ min na ji bɛna se fo nin hakɛ ma tɛmɛnin dɔ de bɛ yen n kafetiyɛri kɔnɔ i ɲɛ tɛ tɛmɛnin na a b'a sɛnsɛn tɛmɛnin de b'a sɛnsɛn ɔ nɔgɔ nɔgɔ b'a la ni mɔgɔ ɲɛ t'a ye a si tɛ se ka jigin ji in fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn kɛrɛkɛrɛkɛrɛkɛrɛ k'a kɛ furaji ye k'a kɛ teji ye k'a diya o t'a la bɔn a bɛɛ donna ji in na sisan ka ban a bɛɛ donnen ji la sisan ka ban n b'o de surun kun N b'a suru kun nin bɔli in na n'a t'a la o filɛ nin ye k'a kalaya suntigɛ tɔ mana to miniti saba ye n'i y'a kalaya n bɛ nin di in dayɛlɛ ni di dayɛlɛ n bɛ kuyɛri nin kuyɛri ba an bɛ dumuni kɛ ni kuyɛri min ye kuyɛri belebele n b'o ɲɛ kelen ta k'o kɛ bɔli nin kɔnɔ n ka te ji in na k'a lamaga n'a ye n tɛ sukaro k'a la dɛ ayi sukaro n tɛ sukaro k'a la ala ka sukaro sukaro ba bɔra mun na a fa bɔra mun na a filɛ nin ye ala ka fura don ala ka faramasi don tubabu fura foyi tɛ nin na a bɛɛ lajɛlen ye ala ka faramasi de ko an taga da an ma k'a bɛ dugukolo sanfɛ ko n b'a d'aw ma ko ka dugukolo masiri a ye dɛ ko aw ka fura don a y'a ta a b'aw kɛnɛya filɛ nin ye o y'a sɔrɔ n y'a kalaya n bɛ di in k'a la tamaro bɛ n bolo n bɛ tamaro dun fɔlɔ kelen ka sɔrɔ ka nin min dɔɔnin dɔɔnin n bɛ sɔrɔ ka wuli ka n ka fitiri seli ka sɔrɔ ka n'a tɔ min k'a ban n bɛna dumuni min kɛ sisan n b'o kɛ o y'a sɔrɔ o jateminɛlen don n bɛ dumuni dumuni kɛ o y'a sɔrɔ n y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ n t'a si dilan ni tulu kirikara ye si tulu nten tulu ani zetoni tulu n'o ye dolifi ye n bɛ n ka suntigɛ dilan n'o de ye wa n bɛ n ka sogo fana dilan n'o de ye fo ka taa sunkalo ban ni ala sɔnna a ma n'i bɛ sogo dilan n'i bɛ jɛgɛ dilan kini ka d'i ye to ka d'i ye jaralakaw ka fɛn ka di a tɔgɔ fɔ man di n'a bɛ fɔ a ma ko shɔ ni muso b'a fɔ a ma ko bɛnkɛ a ka d'u de ye n b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni nin tulu de ye nin de ye fura ye n'i bɛ nin min sunkalo kɔnɔ e mun ka sigili baara ka ca ni e ye mori ye e ye sofɛri ye e ye biro kɔnɔ baarakɛla ye sigili baara wɛrɛ ka bɛ e bolo ou bien taama baara de b'e bolo ala b'a to gele in bɛ mun de kɛ a bɛ adamaden tuguda bɛɛ lajɛlen ani fasa fasa b'an na a b'a bɛɛ lajɛlen kɛnɛya nɔgɔ nɔgɔ bɛ tuguda la a bɛ nɔgɔ in bɛɛ lajɛlen bɔ tuguda la fasa fasa bɛ ni fasa ninnu yonpannen don a bɛ fasa in bɛɛ lajɛlen sama k'a dalakɛɲɛ k'a bila k'a bɛrɛma bɛn adamaden tuguda bɛɛ lajɛlen ma a bɛ tila ka na mun kɛ joli bɛ yɛlɛ ni nɔgɔ mun ye a bɛ nɔgɔ nin bɛɛ sama ka bɔ joli la ka na kunkolo la a bɛ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ joli la pour que joli ɲuman bɛ se ka na kunkolo la cogo min i bɛ k'a min kunkolo dimi t'i minɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen n'u ye sun tigɛ dɔrɔn kunkolo dimi b'u minɛ ou bien k'u to sun kɔnɔna na dɔrɔn sigarɛti minnaw nege tigi ninnu kunkolo dimi b'u minɛ o kunkolo dimi ninnu n'an b'a kɔlɔsi n'a bɛnna ni joli siminnen ye dɔrɔn a bɛ tiɲɛni kɛ aw kun seko an ka hakili to olu yɔrɔ la kosɛbɛ nin ye o episode fɔlɔ ye an b'a fɔ a ma ko ala ka barika don fura in na n'an y'a ta a k'an ka suntigɛ ɲɛ n'a ye